ku form 4 subject ya history tinaphunzira nkhani yokhudza appeasement ku germany kunali adolf hitler 1936 iyeyo ankalanda maiko osiyanasiyana a ku europe rhineland inatengedwa 2 years later mu 1938 analanda austria kenaka anayamba mapulani ofuna kulanda dera lina lotchedwa sudetenland britain itaona zimenezi inachita mantha ndikukonza zokambira za mtendere ndi germany prime minister neville chamberlain anapita kukakumana ndi hitler mwezi wa september 1938 meeting imeneyi imatchedwa munich agreement mwa zina atsogoleri awiriwa anagwirizana kuti adolf hitler atenge dera limeneli la sudetenland komano asadzayerekezenso kulanda malo ena that is policy of appeasement imene ndikunena pano chamberlain prime minister of britain anamuuza hitler kunena kuti ise tikulola kuti utenge sudetenland komano tisadzaonenso ukulanda maiko ena hitler anasainira ndi kuvomereza ndipo dera la sudeten lidasanduka mbali imodzi ya germany patatha miyezi 6 atagwirizana adolf hitler anaphwanya pangano pamene analanda czechoslovakia that was march 1939 six months later anatumiza asilikali ndi kulanda poland pamenepa ndi pamene panavuta nkhani britain inakwiya they felt betrayed mpaka analengeza kuti ayamba nkhondo ndi germany nkhondo imeneyi inakula ndi kusanduka world war 2 policy of appeasement nayonso inathera pomwepo mwachidule ndikuuzeni kuti kuyambira 1914 nkudzafika 1918 pa dziko lapansi panali nkhondo yopsa kwambiri imene imatchedwa kuti world war 1 itatha nkhondo imeneyi anthu anali otopa samafunanso kuti kudzachitike nkhondo pa dziko lapansi pano yokhala ngati imeneyi koma atayamba kulamulira adolf hitler mchaka cha 1933 anayamba kukulitsa germany militarily economically komanso politically kuyambira 1936 wakhala kulanda madera osiyanasiyana ndikumanena kuti madera amenewa kumapezeka anthu a ku germany ndiye sizingatheke kuti anthu ena azilamulira koma tilamulira ifeyo analanda Rhineland kudzalanda Austria Sudetenland kenaka prime minister anabweretsa policy of appeasement ndikunena kuti chabwino ife a Britain tivomereze tengani Sudetenland koma musadzalandenso dera lina kuno ku Europe Hitler anasainira bwinobwino koma after 6 months anaphwanya pangano ndikukalanda dziko lonse la Czechoslovakia after 6 months analandanso poland ndi pamene britain inakwiya ndikupanga declare war with germany chamberlain amagwiritsa ntchito policy imeneyi kunyengerera hitler kuti asayambe nkhondo koma mapeto ake zinavuta appeasement inasanduka policy of weakness zimenezi zimapezeka ndithu ku form 4 mukaphunzira history ku secondary school makamaka amene ali form 3 ndi form 4 amakapeza topic imene imatchedwa kuti world history kumeneko amafotokoza ndithu policy of appeasement 1964 john msonthi anali mmodzi wa nduna zoukira during cabinet crisis anzake achina Orton Chirwa anathawira kunja koma iyeyu anthu ena ku Central Region anamunyengerera kuti asatero mpaka anabwera ku MCP koma patsogolo pake MCP yomweyo inamupha komanso kumulanda katundu tinali ndi gwanda chakwamba anamangidwa zaka 11 komanso anamulanda chuma chonse pogwiritsa ntchito forfeiture act 1993 kutabwera zipani zambiri kamuzu banda anamunyengerera pogwiritsa ntchito appeasement anamuuza kuti achakwamba musalowe udf bwerani kuno ku mcp tikubwezerani katundu wanu tikupatsani ndalama komanso anamusankha kukhala mtsogoleri wa mcp atachoka kamuzu appeasement imeneyinso sinatheke tikukumbukira a mcp anamuukira gwanda chakwamba ndikumuchotsa ngati mtsogoleri wawo 2012 atamwalira bingu joyce banda anagula ma mp ambirimbiri a dpp kuti asapote boma lake mapeto ake zinamuvuta mu 2014 leronso tikuona politics of appeasement a nankhumwa apasidwa leader of opposition ndi mcp kuti awononge dpp nicholas dausi analowa mcp posinthanitsa ndi mlandu wa corruption umene ali nawo uladi musa anamutulutsa kundende ndikumpasa dzimamiliyoni through appeasement chakwera anamuuza uladi musa kunena kuti tikutulutsa ku ndende koma ukatuluka uzikanyoza dpp komanso uzipanga sapoti mcp komabe history imatiuza momveka bwino kunena kuti policy of appeasement is regarded as weakness chamberlain analephera kupewa nkhondo mu 1939 bakili muluzi ndi john tembo analuza chisankho 2009 ngakhale anapanga mgwirizano wa appeasement leronso boma limene lilipoli likuyenera kudziwa politics of appeasement imene akuchita singatheke amalawi akufuna politics of results